igbo ekene m unu rienụ ṅụọnụ mụọnụ zụọnụ kaanụ ụmụ unu zụkwa unu tata bụ ụbọchị afịa nkwọ ka anyị mekwanụ ka anyị si emebu maka ka a na-eme anaghị egbu egbu akwa nzu ka anyị ji n'aka akwanụ nzu ka anyị ji n'aka ọgọọ weterenụ anyị nzu o nne ka ndị mmadụ na-afụkwa ee nzu ka anyị ji n'aka unu afụgo ọ wụ anya m ka anya nke unu a ọkwanụ ntị m ka nke unu a unu anụgonụ ka nnukwu nna anyị si wee bupụtara anyị ọjị wee sị ka anyị were wee kpee ekpere wee nọkọ dịka ụmụnne akwa nzu ka anyị ji n'aka biko eh, ndị be anyị nzu apụtakwana eh, anyị niile n'ebe a ma ihe nzu na-egosi nzu na-egosi adịmọcha nzu na-egosikwa ọ bụrụ na ị bata be onye igbo mgbe wụrụ gboo ị bata be onye igbo ọ bụrụ na o nye gị nzu ị maa o gosiri na obi ya dị ọcha na ọ nabatara gị ọfụma ee ọzọ dịkwa ka ibe ya ị makwanụ nzu na-ana ana na-aga n'ụzọ mgbe ndị ntọ na-ewu ị ma nzu na-aga n'ụzọ a fụ gị a ya-ama na ị wụ ofu onye n'ime ha maka na a ya-ama na onye be ha maka na ị bịa na be ha onye be ha wụ onye nyere gị nzu ị malụ otu a ị malụ nzu na aka gị dị ọcha na o nwehọ ihe ọjọọ ya-eme gị so otu ọgọọ wetara anyị nzu wee sị anyị ka anyị maa nzu akwa nzu ka anyị ji n'aka ee a wee kpọọ eke kele ụwa Olise bi n'igwe hmm? eke kere onwe ya kee ihe niile a na-afụ anya ma ihe na-ana afụ anya anyị wee na-asị ya ka ọ bịa ọkwanụ eh? akwanụ nzu ka anyị ji n'aka anyị wụ ụmụ Igbo ọla Igbo agbakọ n'ebe a eh? ọla mmadụ agbakọ n'ebe a ọla nwoke na ọla nwaanyị eh? anyị abịakwana ka anyị na ha nọkọ ka anyị na ndị mmụọ nọkọ ka anyị na ha kwukọ okwu ka anyị na ha kpakọrịta nkata akwanụ nzu ka anyị ji n'aka wee na-asị ha biko doo doo doo n'ụbọchị nke taata afịa nkwọ na ha mapụkwanụ anyị unyi ma anyị nzu ee eh? ha mapụ anyị unyi ma anyị nzu n'ebe anyị na-alụ ọrụ ha mapụ anyị unyi ma anyị nzu ebe anyị na-azụ afịa ha mapụ anyị unyi ma anyị nzu ebe ọwụna anyị na-eme ihe ọwụna anyị ji akụta ihe anyị ji wee wụlụ mmadụ ihe anyị ji wee na-azụ onwe anyị dịka mmadụ ee eh? anyị wee na-asị na akwa na ọmaka wụ ihe ga-emere anyị na anyị jikwanụ nzu wee na na-agọ ọfọ ndụ ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-agọ n'isi onye ọbụla n'ebe a n'isi ezinụlọ anyị n'isi anyị niile n'otu n'otu ee nwanne anyị nwoke nke na-emekwanụ mmemme ncheta ọmụmụ ya anyị na-amakwa nzu n'isi ya Ikechukwu ee anyị na-ama nzu n'isi wee na-asị na ndụ ya ya-adịkwanụ ee na ọ ya adịkwanụ ka na ọ ya adịkwanụ ka ohimiri na ọ ya atakwanụ ka ohimiri ee eh? si na ọ ya azụ ka afịa na ọ ya anakwa ka afịa na ọ ya eti ka ọnwa mana ọ ya ana ka ọnwa ee eh? a sị na ngọzi e ga-erutekwana ya aka na ọ kwa ọmaka wụ ihe ga-emere ya ogologo ndụ na arụ isi ike ka anyị na-agọkwa n'isi n'ụbọchị nke taata ee eh? ka anyị na-agọ n'isi ka anyị na-agọkwa n'isi anyị niile n'ebe a n'otu n'otu ee maka na anyị niile bụ mmadụ ee anyị wee na-ayọ n'isi anyị niile ka anyị gọọ n'isi ka anyị gọkwa n'isi anyị wee sị na ọ ya amara anyị mma na ọ kwa ọmaka wụ ihe ga-emere anyị ọmaka ya emeru nwoke ọmaka ya emeru nwaanyị nọ ebe a ee wee na-asị ikechukwu ee na i gbuo n'ihu na ị ga-egbutekwana mma i gbuo n'azụ ị ya egbute mma aka nni aka ekpe ị ya egbute mma ee ọmaka wụ ihe ga-emere gị na ọ kwa ikenga nna ya ka ị wụ ee m sị na ị ya adịkwanụ nnekwu ee na nna gị dịkwanụ nnekwu maka na nwa agụ anaghị amụta anaghị amụ e, agwọ anaghị ahapụ ịmụ ihe toro ogologo nwa agụ anaghị atakwanụ afịfịa m sị dị ka nna gị si wee kee ike wee wụrụ odogwu odogwu nke a maala odogwu a fụrụ anya na ọwụ odogwu nke a nụ na ntị asị na otu a ka ị ya esi wee dịkwanụ nnekwu ee eh? maka na onye mụtara nwa mụtakwanụ nwa ka nwa karịa ya o nwee onye mụtara nwa n'ụwa na-ekpe ekpere ka ọ karịa nwa ya kama na ekpere onye ee eh, nne na nna ọwụla wụ ka nwa ha mụta karịa ya wee sị na ị ya aka nna gị ee eh? ị ya aka ndị mụtara gị ị ya aka ụmụ ọgbọ gị ee m sị na m na-akpọku ezumezu ebe nna gị ka gbaso ekwe gị n'ụbọchị nke taata na aha ọfụrụ a nke ị bara wee sị na ọ ya amara gị mma na aha ọfụrụ a ya amara gị mma ihe ọbụla i tiri aka ọwụrụ akwụkwọ ka ị na-agụ wụrụ afịa ka ị na-azụ wụrụ ọrụ ka ị na-alụ nke ọbụla ị na-eme wee na-akpọku ndị ichie ebe nna gị na-akpọku ụmụada na-akpọku ụmụ ọkpụ n'isi gị wee sị ka ha bịa ọkwanụ ee eh, ka ha bịa mee ka ha bịa tụkwara gị ugo ee eh, maka na ị wụkwanụ nwatakịrị ka na-asa ahụ n'afọ n'afọ sị ha ka ha bịa gbazirekwa n'elu gị mgbe ọbụla ihe chọrọ ime gị m sị ha ekwekwana ka ihe ihe mberede mee gị ee eh, mgbe ọbụla ị na-efe n'elu ihe mberede nke ụgbọelu na a ya emetụ gị nke ụgbọ mmiri a ya emetụkwana gị nke ụgbọ okporo igwe a ya emetụ gị mgbe ọbụla i jikwanụ ụkwụ na-aga asị na onwekwana ihe ga-akpọbi gị ụkwụ ya na ị ya na-eje eje na-abata abata ikenna ọ kwanụ gị ka anyị na-agọrọ ọfọ niile wee na-asị ọfọ ndụ ka anyị na-agọrọ gị asị ọfọ so gị ije wee ka anyị gọọ n'isi ka anyị gọọ n'isi anyị n'aha chukwu na ndị ise ise ise